ndị Igbo daalụ nụ ndị be anyị ụnụ na-adụ too carried away ụfọdụ oge hmm. ụfọdụ oge ọ dịka anyị na-elofu onwe anyị anyị na-adụ too ife ndị oyibo na-akpọ emotional ị ga-afụ mmadụ na-achọ igbu gị egbu mana na-agwa gị ife na-atọ gị ụtọ i sorie ụnụ anụgo ife a na-ada inu a na-ada atụ ka ọ gịnị ọ dị ka inu okwu a na-ekwu asị oke ahụ na-ata gị ọ na-afụ gị ọnụ na mmadụ pụtalụ sị gị nka nka nka nka nka ị ma na o nwe ka esi ndị aghụghọ si abata onye aghụghọ bịa kịta ọ gwa gị ife ya-atọ gị ụtọ ma akwụkwọ ọjọọ ụfọdụ akwụkwọ ọjọọ a na-agụ agụ ị bịa na mbido ọ tọọ ụtọ mana ị gụgidezie n'ime e kpughe gị ife ha chọrọ ikpughe o nwere ife onyonyo m gbasara ụbọchị a ebe otu pastọ ama na ọ Bamidele ka a kpọrọ ya na-agwa ndị Igbo ee na-ekwu na anya na ọ ụnụ ji nwanne ụnụ nwoke a na-akpọ Nnamdi Kanu na Nnamdi Kanu wụ ezigbo onye amụma prọfet na na o nwere ife ọ na-afụ ama m onye nyerie onye zirie maka ọ họta ka afụwalụ na o nwere ife ọ na-afụ na a ya-achụpụ ndị Igbo ebe ọwụna ha nọ na m wee gbasaa ife a wee gwa ndị be anyị hmm, na aka na ife a nwoke a na-eme adịghọ mma ndị be anyị ife ebe ebe uche ndị be anyị gbajelu ebe obi ha gbajere ọ wụ na na ọ sị na Nnamdi Kanu wụ prọfet onye ọwụna adị carried away na ọ sị na Nnamdi Kanu wụ prọfet ọ n'ime ọ bụ until ọ gwago na o nwere ife o ji ekwurie maka ndị ọ chọrọ ịtọghata mana ụnụ hapụ ịfụ ife dị n'ife na-egosi ụnụ ọ sị na Nnamdi Kanu prọfet na ọ ndị be anyị ji e o nwekwara ajụjụ m jụkwuru o nwere ike ọ wụla eziokwu ndị be anyị nọ n'ọchịchị nwere ike ọ wụla ha ji Nnamdi Kanu mana o nwekwara ife ọzọ ị ya-aghọta na federal gọọmenti chọ ị release Nnamdi Kanu chọ ịkpọpụta Nnamdi Kanu onye na permission from ndị be anyị federal gọọmenti ya-erelease e onye ewu onye nwanụ ji ike ya akwụsị federal gọọmenti release aghụghọ ka federal gọọmenti na-aghọ federal gọọmenti aghọzina aghụghọ ọ na federal gọọmenti chọọ ịkpọpụta Nnamdi Kanu a ya-akpọpụta Nnamdi Kanu ndị be anyị anyị ejide Nnamdi Kanu o nwe ife a ya-eme mana eji nke a na-aghọrị ụnụ federal gọọmenti chọọ ịkpọpụta Nnamdi Kanu a ya-akpọpụta Nnamdi Kanu a da ana permission mana n'ezie amakwa m na o nwere ndị be anyị achọghị ka ọ pụta ama m nke ahụ anyị kwenyere mana n'ebe m na-alụtụ aka kele ka prọfet ya-esi kunie sị ndị Igbo na a ya-achụ ụnụ na steeti niile ife ahụ wụ incitement ife ahụ abụrọ prọfesi ife ahụ wụ etu a ya-esi wee mee ka egbuso ndị Igbo ọgbaghara nya ka m na-atụ aka ụfọdụ asị na m aghọta ife nwoke kwuru aghọtara m ife nwoke kwuru ọfụma ụfọdụ asị na m amaghị asụ na m aha anụ oyibo anụrụ m oyibo niile ọ sụrụ mana obi ngụnwa maka ọ maka ọ ya-esi nweta ngụnwa obi gị owu hei na ọ sị na Nnamdi Kanu prọfet hei hei ọ sị na Nnamdi Kanu prọfet ebe a ka obi gị dị ọtọwugowu o jizie wee huku owu maka ndị prọfet ndị ọjọọ nwere ka a si ehuku mmadụ ekwu otu ife obi gị agbaje ebe a mmadụ afụgo ụdị ife ahụ ọtụtụ oge anyị akarịgo the underlying message ebe ahụ na ọ na-incite unu mana ụdị oge anyị nọ kịta na Naịjirịa ndị ọzọ na-eme protest maka agụụ dị ndị be anyị jụ ime protest ọ na-ewesi ha iwe ike ha na-achọ ịma kele ife me na ndị be anyị aya protest a na-ajụgasị ajụjụ na ndị ọzọ na ka na ndị be anyị aha afụ afụfụ a n'eziokwu n'eziokwu ndị be anyị na-afụ ife na-eme ndị be anyị sokwa ata afụfụ a mana ọ bịa dị ka ọ ndị be anyị na ahụ ndị be anyị na-atakarị afụfụ a and ndị be anyị na-ewe iwe na onye a chọ ka a tụnyere na atụnyeholu n'ọkwa eh, n'agbanyeghị na e nwekwa ndị so ndị be anyị wee tụnye Peter Obi ma ndị be anyị ọ na-ewute ha emegidere ife nwoke a banye n'ọchịchị unu abịazie ka eme protest ọ na-ewute ndị be anyị ndị be anyị wee jụ na anyị eme protest ndị ọzọ gasị na-ewe iwe ụdị oge a ka onye sị na ọ prophet bịa sị gị na na nwantịtị oge na a ya-achụwa ndị Igbo na steeti dị iche iche ị nọla ebe ahụ ị nụhọ nke ahụ nke ị nụlụ wụ ebe ọ sịrị na Nnamdi Kanu wụ prophet chelụnụ ntị na obido okwu ahụ o kwuru ndị ghọlgolie ehika nwoke ahụ na-afụ ndị na-esi online ehika ndị ghọlgolie mmadụ nọgata o mepe ọnụ ọ gwa gị na ya wụ prophet o nwere ka esi edewe ọnụ ekwu okwu chineke abụrọ god of confusion mana ọ pụtara tiwa ya gbaa ọ na-afụ ya ụfụ ọ na-akwado onye na-achị obodo tinubu ọ fụ na ụfọdụ ndị igbo na-oppose ya ma etu asị asị ya ajụjụ na comment section ya wee pụta were iwe wee tinye incitement unu achọhọ ịnụ mụnwazi ka unu bịa na-ata ụta unu aghọtahọdị ife na-aga anyị akarịgo mụnwa na onwe m okwu prophet maka onye sị na ọ prophet mụnwa na onwe m nọkwa n'ife ụka na-atry ịkọwatara ụnụ ụfọdụ jiri ya enweghị ife ha comment m sị ka m gosi unu comment ụfọdụ mmadụ na-achọ ịgwa ndị obodo ọzọ gasị ebe ị ma na ndị Igbo nọsara anọsa ka ha gbawa ndị Igbo mgba n'oge dị etu ị ma na we are in a tense situation ọ na-asị na o metara ya maka na ọ kpọrọ Nnamdi Kanu achọ ha n'inweta unu ha afịa ahụ ndị be anyị saanụ anya shine your eyes ndị be anyị ndị be anyị shine your eyes achọ inweta unu ọfịa ahụ mmadụ pụta ha na towe Nnamdi Kanu towe IPOB unu ekwetago na onye ahụ wụ ezigbo mmadụ hmm. deduce from what you hear try na-ama underlying message ọ nọ ka mmadụ pụta kwuo kịta ị ma na IPOB wụ organization many people nọ na ya Nnamdi Kanu wụrụ onye a na-eso eso onye ọbụla chọrọ ịbata etiti ndị Igbo ọ ya-abịa ọ kpọọ Nnamdi Kanu afa ọ kpọọ IPOB o golo support ụnụ wee lụzie akpụrụ ka ọ chọrọ ịlụ ndị be anyị shine your eyes ụnụ ekwezina ka a na-aghọrị ụnụ ọ pụtara asị ọ sị ụnụ na ọ prophet na Nnamdi Kanu prophet ụnụ mee the common people ndị Igbo abụrụ ndị ji Nnamdi Kanu o lugodu ndị elite agwara m ụnụ na mmadụ one ma one anyị ji esiziri ya ka m gbukọ anyị nwa na mmadụ anyị ejikwa m lụ ife a na-alụ ị na-aghọta mmadụ meekwe ka mmadụ jiri m lụọ ife a na-alụ ndị be anyị ebe a ka m sị ka m hapụ ife a ngwanụ gbasaanụ ozi a